Chuaigh an dorchadas ollmhór an spás timpeall ar an long scout Zalonian agus í ag druidim leis an bpláinéad gormghlas. Sheas an Ceannasaí Zecher ar an droichead, a cheithre shúil ag splancadh go seicheamhach agus é ag déanamh staidéir ar an scáileán amhairc. Bhreathnaigh an domhan síochánta ón bhfad seo, aigéin, scamaill agus paistí talún glasa agus donn. Ní raibh aon rud ann a thug le fios go raibh contúirt ann. Críochnaithe an scanadh deiridh, a Cheannasaí, a dúirt an tOifigeach Eolaíochta Mealnar, a tentacles ag damhsa ar fud an phainéil rialata. Teicneolaíocht primitive, láithreacht spáis teoranta agus gan aon airm braite a d'fhéadfadh teacht ar ár suíomh. díreach mar a léirigh ár dtaifid. Chlaon Zecher a chraiceann liath ag léiriú solas gorm na consóil. Ullmhaigh an tuarascáil don chónaidhm réaltrach. Fanann an aicmiú neamhdhíobhálach. Domhan ag forbairt ag taispeáint comharthaí luatha d'aontacht, ach na céadta bliain ó chumas fíor-spás. Bhí an criú Zalonian tar éis breathnú ar an domhan ar feadh trí thimthriall caighdeánach. D'fhéach siad ar dhaoine ag dul ar aghaidh lena saol laetúil, rinne siad monatóireacht ar a gcuid cumarsáide agus rinne siad staidéar ar a gcuid spásárthaí primitive a shroich beagnach a ngealach féin. Fuair na Zalonians daoine suimiúil ach sa deireadh neamhdhíobhálach. Tar éis an tsaoil bhí daoine fós ag troid eatarthu féin thar acmhainní agus idé-eolaíochtaí. Cé chomh contúirteach a d'fhéadfadh a leithéid de speiceas roinnte a bheith don chónaidhm réaltrach mhór? Trí mhí ina dhiaidh sin tháinig an long taidhleoireachta Stellar Harmony anuas trí atmaisféar an domhain. Díghníomhachtaíodh a réimse ceilte agus í ag druidim leis an limistéar tuirlingthe ainmnithe i Wyoming. Thíos bhí oifigigh dhaonna ag fanacht i limistéar fáilteach ullmhaithe go cúramach. Sheas an Captaen Greg Mitchell díreach ina éide gorm dorcha. measartha le boinn ó bhlianta a sheirbhís mhíleata. Choinnigh sé a léiriú neodrach. Ach istigh ina chroí rásáil le sceitimíní agus rabhadh. In aice leis bhí an Dr Samantha White ag coinneáil a táibléad ríomhaire, ag brú a spéaclaí suas a srón ó am go chéile. Mar phríomh exo-biologist an domhain bhí sí tar éis ullmhú don nóiméad seo a gairm bheatha ar fad. Cuimhní, whispered Mitchell Darren, cairdiúil ach cúramach. Ní thugaimid rud ar bith ar shiúl. Bhuail an Stellar Harmony síos le grásta iontasach don leithéid de shoitheach mór. Bhí a hull singil airgid ag lonrú i solas na gréine maidine. Bhí doras le feiceáil ar thaobh an chearda, ag teacht chun cinn go gan uaim áit a raibh miotal réidh roimhe sin. Tháinig an tAmbasadóir Croir amach ar dtúis agus sé Zilonians eile ina dhiaidh. Shiúil siad le grásta sreabhach, a ngéaga ag gluaiseacht i gcothromaíocht foirfe. Bhí a gcraiceann idir gorm pála agus liath domhain agus a gceithre shúil ag sploncail go neamhspleách ar a chéile. Chuir Mitchell céim ar aghaidh, ag cur an phrótacal beannaithe i bhfeidhm a d'fhorbair Rialtas Aontaithe an Domhain. Thar ceann mhuintir an domhain. Fáilte romhat chuig ár ndomhan. Ardaigh an tAmbasadóir Kela a lámh dheas uachtarach mar freagra, ag nochtadh patrúin lonracha ar a craiceann. Síneann an cónaidhm réaltrach beannachtaí chuig do mhuintir. Is i síocháin agus cairdeas a thagaimid. Ar feadh na sé huaire an chloig seo a leanas, bhí daoine agus Zilonians i mbun malartaithe taidhleoireachta scripte go cúramach. Cuireadh bronntanas i láthair, roinneadh faisnéis chultúrtha, agus cuireadh tús le pléiteanna réamhtheach ar fhéidearthachtaí trádála. Tríd an iomlán, choinnigh Mitchell a dhéanamh cairdiúil ach garda. Le linn nóiméad gairid ina n-aonar leis an Dr White, agus na heachtrannaigh ag scrúdú artefacts an domhain, whispered Mitchell, Tabhair faoi deara conas a choinníonn siad ag lua a gcosaint. Feiceann siad sinn mar leanaí. Chlaon an Dr White beagán. foirfe, lig dóibh smaoineamh go bhfuil sinn. Anaithnid leis na Zilonians, bhí gach focal, gach gluaiseacht, gach léamh bitheolaíoch á thaifeadadh agus á anailisiú ag braiteoirí ceilte. Trí chéad méadar ar shiúl in áis faoi thalamh slán. D'fhéach an Ginearál Frank Cooper ar na himeachtaí le spéis mhór, timpeallaithe ag ceannairí míleata is fearr an domhain. Tá sí muiníneach, a thug Cooper faoi deara, b'fhéidir fiú beagán sotalach. Chlaon an Aimiréil Laura Jenkins. Go maith, tá an meastachán ró-íseal ag obair inár bhfabhar.

Is léir gur bhain na Zilonians daoine quaint agus beagán greannmhar, cosúil le leanaí cliste ag glacadh a gcéad chéimeanna isteach i ndomhan níos mó. De réir mar a chríochnaigh an cruinniú chuir an tAmbasadóir Keller an Captaen Mitchell i láthair le bronntanas deiridh, gléas beag a chuir sí síos air mar mhodúl malartaithe cultúrtha. Tá faisnéis faoinár go leor domhan agus pobal anseo, a mhínigh sí. Gotha síochána chun cabhrú leis an domhan ullmhú do bhallraíocht sa deireadh inár gcónaidhm. Ghlac Mitchell leis an bronntanas le buíochas cuí, ag fiosrú go dtabharfaí díreach chuig an áis taighde is slánaí ar an domhan é le haghaidh anailíse. Táimid ag tnúth le foghlaim tuilleadh faoinár gcairde nua i measc na réaltaí. Tar éis do na Zilonians imeacht, cuireadh Mitchell agus White chuig an ionad ceannais faoi thalam. Bhí an modúl malartaithe cultúrtha anois séalaithe i réimse coimeádta ina shuí ar bhord saotharlainne. Tugann anailis tosaigh le fios go bhfuil sé díreach mar a éilíonn siad. Bunachar sonraí faisnéise cultúrtha agus stairiúla, a dúirt an Dr White. Ach tá an teicneolaíocht stórála cosúil le rud ar bith a chonaic muid riamh, tá dlús na faisnéise dochreidte. Rinne an Ginearál Cooper staidéar ar an ngléas eachtrannach, agus thug siad thairis é. Ceapann siad i ndáiríre go bhfuil muid neamhdhíobhálach, bhain Mitchell a seaicéad foirmiúil. Is é sin ár mbuntáiste. Tá siad ag súil go mbeimid róshásta, buíoch agus comhlíontach. Sna laethanta a lean, d'éisigh Rialtas Aontaithe an Domhain preaseisiúintí a rialaítear go cúramach faoi chéad teagmháil. Bhí imoibriú an phobail measctha le hiontas agus le rabhadh. Rinne ceannairí reiligiúnacha machnamh ar na himpleachtaí teolaíocha. Rinne eolaithe ceiliúradh. Tháinig méadú ar earcaíocht mhíleata. I seomra cruinnithe slán faoi na Rocky Mountains, tháinig Comhairle Cosanta an Domhain le chéile chun plé a dhéanamh ar himpleachtaí na chéad teagmhála. Tá ionadaithe ó náisiúin a bhí i gcomórtas roimhe seo ag obair anois le chéile le fócas aon intinne. Luaigh na hIonians seo 17 speiceas eile eile sa Chónaidhm, a dúirt Mitchell agus é ag taispeáint íomhánna a gabhadh le linn an chruinnithe. Thagair siad do ar a laghad trí phríomhchumhachtaí lasmuigh den Chónaidhm. Ní mór dúinn an tírdreach polaitiúil seo a thuiscint. Chuir an Dr White a cuid torthaí réamhacha ar bhitheolaíocht Xylonian i láthair. D'éirigh siad ar domhan le domhantarraingt níos láidre agus ábhar ocsaigine níos airde. I coinníollacha an domhain tá buntáistí acu i neart, ach d'fhéadfadh siad tuirse níos tapúla ná daoine. Chlaon an tAire Cosanta Richard Hayes ar aghaidh agus a dteicneolaíocht chun cinn ach ní draíochtúil, a d'fhreagair White. Is cosúil go n-úsáideann a gcóras tiomána prionsabail a bhfuil ár bhfisiceoirí tar éis teoiriciú a dhéanamh orthu. Tá a dteicneolaíocht leighis na céadta bliain chun cinn againn. a n-airm, d'éirigh sí as. Bhraitheamar comharthaí fuinnimh a bhí comhoiriúnach le hairm cáithníní dírithe. Cé chomh fada a thógfadh sé orainn teacht suas? a d'fhiafraigh Hayes. Labhair an comhairleoir eolaíochta an Dr Paul Ellis go cúramach. Le taighde traidisiúnta. na céadta bliain, ach leis an eolas a thug siad dúinn agus an méid a bhreathnaíomar, d'fhéadfaimis cuid dá dteicneolaíochtaí a oiriúnú laistigh de bhlianta, ní blianta fada. Chlaon an Ginearál Cooper. Ansin, is é sin ár misean. Tá siad ag súil go n-iompróimid mar mhac léinn díograiseach. Imrímid an ról sin go foirfe agus muid ag foghlaim gach rud is féidir linn. De réir mar a chríochnaigh an cruinniú, d'fhan Mitchell taobh thiar leis Cooper agus White. Tá siad ag teacht ar ais i sé mhí, a dúirt Mitchell. Ba mhaith leo cuireadh a thabhairt do ghrúpa daoine cuairt a thabhairt ar a bpríomhdhomhan. Rinne Cooper aoibh gháire. Foirfe. Beidh muid ina mhic léinn eiseamláireacha den phobal réaltrach. Bhí léiriú an Dr White níos imníoch. Ba chóir dúinn a bheith cúramach. Má thuigeann siad cé chomh tapa agus atá muid ag oiriúnú a dteicneolaíochta. Chuir Mitchell lámh ar a ghualainn.

rinne sé anailís ar chumarsáidí poiblí agus rinne sé monatóireacht ar freagairt ghinearálta an phláinéid ar chéadtheagmháil. Níor bhraith sé rud ar bith imníoch, ach an sceitimíní agus an mearbhall a bhí ag súil leis ó speiceas óg a bhí ag teacht le sochaí réaltrach, den chéad uair. Chuir an Probe a nuashonrú rialta chuig ceanncheathrú na Cónaidhme. Stádas an domhain gan athrú, aicmiú deimhnithe, neamhdhíobhálach. Cé chomh mícheart a bhí siad. Sé mhí tar éis chéad teagmháil bhí an toscaireacht dhaonna ag ullmhú chun dul ar bord an shoithí taidhleoireachta Zalonian, a thabharfadh iad chuig Nexus Prime, príomh-domhan na cónaidhm réaltrach. Bhí an foireann ina seasamh ar ardán tuirlingthe príobháideach i nGinéive, áit a raibh ceanncheathrú Rialtas Aontaithe an Domhain bunaithe. Rinne an Aimiréil Patricia Carter a héide a choigeartú don uair dheireanach. Ag 52, bhí an iompar aici ar dhuine a bhí cleachtaithe le ceannais. In aice léi bhí Alan Murphy, príomh dhíospóireacht an domhain, fear le súile milis a cheiltí intinn ghéar. An Dr Keith Washington, fisiceoir chandamach le trí ghradam Nobel, rinne sé seiceáil ar ábhar a táibléad ríomhaire. Na ceangail chultúrtha Lisa Rodriguez chuir an fhoireann i gcríoch. A cúlra san antraipeolaíocht agus síceolaíocht, rud a rinne í luachmhar chun sochaí eachtrannacha a thuiscint. Cuimhnigh, a dúirt Carter lena foireann go ciúin, Is mic léinn muid atá díograsach le foghlaim, rud ar bith eile. Chlaon na daoine eile. Roghnaigh gach ball ní hamháin as a gcuid saineolais, ach as a gcumas a meabhaireacht cúramach a bhí beartaithe ag an domhan a choinneáil. Bheadh siad le feiceáil measúil, fiú awestruck, agus gan rud ar bith a chailleadh. Tháinig an long Zalonian ar an sceideal go beacht, ag dul síos ón spéir le hum bog. Bheannaigh an tAmbasadóir Kerr dóibh go te. Tá do mhuintir tar éis oiriúnú go hiontach don eolas ar shaol cliste eile, a thug sí faoi deara. Tá an chuid is mó de speiceas ag fulaingt turraing chultúrtha thromchúiseach. Rinne Murphy aoibh gháire go béasach. Táimid ag samhlaíocht ag bualadh le heachtrannaigh ar feadh na glúinte. Ar bhealach, chomhlíonann tú ceann de na brionglóidí is sine de chine daonna. Ba fhíor é seo cé nach raibh sé an fhírinne ar fad. Bhí daoine i ndáiríre ag brionglóidiú ar eachtrannaigh a bualadh, idir i dóchas malartú síochánta agus i eagla ionradh. Níl ann d'éaga, dúirt sé, gan a aistritheoir a cheilt go hiomlán ar an tarcaisne ina ghuth. Is ar éigean a d'éirigh le do dhomhan féinscrios a sheachaint. Níl aon rud le tairiscint agat don chónaidhm, cé gur bhog eachtrannaigh eile ag an mbord go míchompordach. D'fhreagródh an chuid is mó de na speicis le meas náire le masla den sórt sin.

Chun a chinneadh cad a d'fhéadfaimis a thairiscint agus cad a d'fhéadfaimis a fhoghlaim. Tar éis an tsaoil, bheadh sé cosúil le leabharlann a mheas de réir a clúdaigh, a mheas ar chumas speiceas bunaithe ar a teicneolaíocht reatha amháin, nach mbeadh? Chuir scálaí an Dracónaigh iontas orthu. Chas roinnt de na speiceas thógaigh ag bord in aice láimhe chun éisteacht. Agus fós féin, lean Rodriguez, a ghuth taitneamhach, ach daingean. D'éirigh le hÉirinn i gceann cúpla míle bliain cad a thóg ar roinnt speiceas 10,000 bliain. Táimid óg, sea, ach foghlaimímid go tapa. D'fhéach an Dracónach uirthi ar feadh tamaill fhada sular ndeachaigh sé beagán. Feicfimid, a dúirt sé sular ndeachaigh sé ar shiúl. Ní raibh a fhios ag aon duine ag an bheár go raibh an malartú seo beartaithe. Rinne seirbhísí faisnéise na hÉireann staidéar ar an eolas faoi Dhracónaigh agus rinne sí réamh-mheastachán cruinn ar an gcomhrá seo. Bhí freagra Rodriguez, nach raibh eagla ná ró-iomarca meas orthu, curtha le chéile go cúramach chun meas speiceas áraithe den chónaidhm a fháil.

Klein Carter. Is mór ag an meas ag tabhairt agus ag fáil éireann. Rinne an Krill staidéar uirthi le spéis. Más mian le do mhuintir riamh plé a dhéanamh ar ábhar lasmuigh de chainéil oifigiúla na Cónaidhm, bheadh an Krill oscailte. agus díreach mar sin, rinne a chéad chomhghuaillíocht ionchasach ag Éirinn lasmuigh de dhíreach thionchar na Cóimeach. Ina cuid áiteanna príobháideacha an oíche sin, bhuail an toscaireacht dhaonna le chéile chun a cuid breathnuithe a roinnt. Tá siad ró-mhuiníneach, a dúirt Washington go ciúin.

Fiú na Rigelians, níl aon cheann acu sásta go hiomlán le ceannaireacht Zylonian na Cónaidhm, rud is féidir linn a úsáid, a dúirt Carter. Tá comhghuaillithe, teicneolaíocht agus am ag teastáil uainn. Rinne Rodriguez a nótaí cultúrtha a athbhreithniú. Tá go leor de na speicis seo ag taisteal spáis le mílte bliain. Tá dearmad déanta acu ar an gcuma atá ar comhrac ar son na marthanas go laethúil. Tá Éireann fós gar dár bhunchúrsaí eolaíochta. Is cuimhin linn streachailt ar bhealach nach ndéanann siad. De réir mar a leanadh le cuairt na nÉireannach, thug oifigigh na Cónaidhm faoi deara a n-inathraitheacht neamhghnách. Níor léirigh na daoine aon vertigo ná mearbhall

faoi deara na daoine le imní ag fás, tá siad róchompordach, a dúirt sí lena sár-oifigeach. De ghnáth bíonn tacaíocht shíceolaíoch fairsing ag teastáil ó speicis nua le linn an chéad nochta don phobal ginearálta. Tá daoine athléimneach a freagair a sár-oifigeach go díbeartach. Tá éagsúlacht mhór comhsaoil ar a bpláinéad. Cruthaíonn sé inathraitheacht. Ní raibh Malvik cinnte. Tá mé ag nuashonrú a gcomhad. Caithfear iad a bhreathnú. Nuair a d'fhill an toscaireacht Éire ar ais abhaile dhá sheachtain ina dhiaidh sin, thug siad eolas leo a chuirfeadh dlús le teicneolaíocht an duine

monatóireacht a dhéanamh go dlúth ar an méid beag a thuig siad cad a bhí ag teacht. Bliain amháin tar éis an chéad teagmhála bhí foraois bháistí na hAmasóine scaipthe thíos cosúil le cairpéad glas ollmhór. D'éirigh ceo na maidine ón gcanóip mar a ghlaoigh éin ar a chéile i solas an lae. Bhí an foraois ársa seo, a bhí faoi bhagairt ag gníomhaíocht an duine tráth, athchóirithe trí iarrachtaí caomhnaithe domhanda sna blianta roimh an teagmháil eachtrannach a d'aontaigh náisiúin an domhain. Go domhain sa lárionad ceannais faoi Rio de Janeiro, rinne an Leifteanant Maria Diaz monatóireacht ar chóras cosanta nua fithiseach an domhain. Léirigh an scáileán soitheach eolaíochta beag Cónaidhm ag dul isteach i bhfithis an domhain gan údarú. A Thiarna, tá soitheach anaithnid againn ag sárú Prótacal Cur Chuige, a thuairiscigh sí dá hoifigeach ceannais. Níor iarr siad cead isteach. Chlaon Coirnéal John Harris leis an taispeántais. Ar fhreagair siad do hails? Ní hea, a Thiarna, tá siad ag neamhaird ar gach cumarsáid. Shroich Harris an líne slán chuig ceanncheathrú cosanta an domhain. Ginearál Martinez tá staid againn. Laistigh de nóiméad, scaoileadh triúr de na héileacaptar nua-aimseatha is nuaí ag Éirinn ó bhunáit i bhfolach sa Bhrasaíl. Bhí na heitleáin seo, a liostaíodh go hoifigiúil mar phrótótípí turgnamhacha, ag ionchorprú teicneolaíocht a rinneadh droim ar ais ó shoitheach taidhleoireachta Cylonian a thug cuairt ar an Domhan. Chreid an Cónaidhm go raibh na daoine blianta ar shiúl ó theicneolaíocht den sórt sin a thuiscint. Bhí siad mícheart. Bhí an Captaen Ryan Scott i gceannas ar an squadron, a eitleán ag ardú go tapa tríd na scamaill. Ag 34 bhí eitilte comhraic ag Scott roimh aontú an domhain agus roghnaíodh é as a cuid smaointeoireachta tapa faoi bhrú. Léirigh a chábán faisnéis ar bhealaí nár rinne aon eitleán daonna roimh an gcéad teagmháil. An comhéadan néarógach a ligeann dó sonraí a phróiseáil le luas gan fasach.

lean prótacal na chéad teagmhála. D'oscail Scott cainéal ag baint úsáide as minicíochtaí a bhí ar eolas acu go ndearna longa Cónaidhm monatóireacht orthu. Aird soitheach anaithnid. Tá tú tar éis dul isteach i bhfithis an domhain gan údarú. Freagair láithreach le do thoil.

Plymouthf. Níl ann ach roinnt aerthráchta áitiúil, a dúirt sé lena fhoireann. Ní féidir a teicneolaíocht a bheith ag teacht salach ar ár gcuid. Lean ar aghaidh leis an misean bailiúcháin. Rinneadh é seo ag an gComh-Federation arís agus arís eile ar dhomhan atá ag forbairt, misean samplála tapa gan údarú chun samplaí bitheolaíocha a bhailiú. Ní raibh cumas ag na domhain sin riamh longa Cónaidhm a rianú, gan trácht ar iad a ghabháil. Bhí guth an Ghinearáil Martinez socair ach daingean thar an gcainéal slán. Captain Scott, tá an soitheach ag sárú na gconarthaí taidhleoireachta a bunaíodh le linn na chéad teagmhála. Tá tú údaraithe a gcóras tiomána a dhichumasú. D'admhaigh Scott an t-ordú, ansin luasghéaraigh a eitleán chun luas a mheaitseáil leis an soitheach eachtrannach. Rabhadh deiridh a chraol sé. Stad de dhul síos agus bunú cumarsáide nó cuirfear iallach orainn gníomh cosanta a dhéanamh. Nuair a rinne an soitheach cónaidhm neamhaird arís ar an rabhadh agus thosaigh sé ag síneadh trealamh bailiúcháin, rinne Scott a chinneadh. Sprioc-ghlas. Ag lámhach. Bhí an diúracán a scaoil Scott óna eitleán difriúil le haon rud a bhí forbartha go hoifigiúil ag Árainn.

Conas a rinne siad? Níorbh fhéidir leis an eolaí comhshaoil a abairt mar go raibh córais éigeandála an tsoithigh ag gníomhú, ag iarraidh smacht a choinneáil. Rinne an soitheach cónaidhm tuirlingthe garbh ach marthanach i nglanadh. Laistigh de nóiméad bhí fórsaí cosanta an domhain timpeallaithe air, a n-airm dírithe ar na bealaí amach. Thuirling Captain Scott a eitleán in aice láimhe agus chuaigh sé ar shiúl in éineacht le scuadrún saighdiúirí. Nuair a tháinig foireann na cónaidhm amach le lámha ardaithe sa ngníomh, Zilonian neamhionsaitheach. Fuair siad iad féin os comhair daoine atá feistithe le hairm fuinnimh nár cheart go mbeadh siad ar an domhan ar feadh na gcéadta bliain. Sháraigh do shoitheach ceannasacht an domhain. a dúirt Scott leo go socair. Beidh tú faoi choinneáil go dtiochfaidh ionadaithe cónaidhm chun déileáil leis an eachtra seo. Shroich an nuacht faoin eachtra ceanncheathrú na cónaidhm laistigh de uaireanta. Bhí an seisiún comhairle éigeandála a leanadh

Bhí an Ambasadar Craith, a bhí i gceannas ar an misean chéad teagmhála, buartha. Creidim go mb'fhéidir gur mheasamar an iomarca ar inarartacht an duine. Nuair a seoladh agóid oifigiúil taidhleoireachta chuig an domhan, níor tháinig an freagra ó oifigí níos ísle, ach ón nGinearál Diana Martínez féin. Bhí a híomhá le feiceáil ar an scáileán cumarsáide Cónaidhm a léiriú dian. Thréig do shoitheach fithis an domhain gan cead, a dúirt sí gan réamhrá. Rinne sé neamhaird ar rabhaidh iolracha agus lean sé ar aghaidh leis an méid a bhí le feiceáil mar mhisean bailiúcháin

ár gcúram. Déanaimid staidéar go tapa. Meas go bhfuil an t-ádh ort gur roghnaigh muid do shoitheach a dhíchumasú seachas é a scriosadh. Tar éis an chumarsáide a chríochnú

an ráta iniúchtaúcháin teicneolaíochta, a d'fhéadfadh a bheith contúirteach níos mó ná gach speiceas aitheanta. Ba é an chéad chéim é i rud a thiocfadh chun bheith ina athaicmiú i bhfad níos drámatúla. Dhá bhliain tar éis an chéad teagmháil

Bunaíonn an chomhairle leis seo teorainneacha cosanta ar ghníomhaíochtaí idir-réaltacha an Domhain, go dtí go léiríonn an chine daonna aibíocht agus cobhsaíocht leordhóthanach chun páirt a ghlacadh go hiomlán i ngnóthaí réaltracha.

aghaidh neodrach go cúramach agus na torthaí á bhfógairt. Bhí sé ag súil leis seo. Bhí an eachtra leis an long eolaíochta tar éis imní na Cónaidhme a lúsail. Ach ba é dul chun cinn teicneolaíochta tapa an domhain an fíorfhadhb. Ní raibh an Chónaidhm cleachtaithe le speiceas a chuaigh chun cinn chomh tapa sin. Chuaigh an comhairleoir mór Bheathar ar aghaidh chuig Murphy tar éis an seisiún. Tuigeann tú gur chun do chosanta féin atá sé seo, a dúirt sé. Rud a rinne a ghuth aistritheora beagnach atharthach. Is minic a dhéanann speicis óga dochar dóibh féin nuair a nochtar iad do theicneolaíocht ard róthapa. Chloígh Murphy go múinte. Tuigimid imní na Comhairle. Measfaidh an domhan an rún seo go cúramach. Ba chosúil go sásódh a freagairt éadrom an comhairleoir. Ní raibh a fhios ag ionadaithe na Cónaidhme go raibh teachtaireacht criptithe seolta ag Murphy chuig an domhan cheana féin sular tharla an vóta. Bhí focal amháin sa teachtaireacht, Lean ar aghaidh. D'fhill Murphy ar an domhan gan agóid ná gearán rud a chuir iontas ar go leor breathnóirí Cónaidhme a raibh ag súil le níos mó mothúchán ó dhaoine faoi na srianta. Trí lá ina dhiaidh sin, bhí aghaidh nua le feiceáil ar chainéal taidhleoireachta na Cónaidhme. Nicole Bennett. Bean le súile géara agus iompar muiníneach, thug isteach í féin mar ambasadóir nua ceaptha an domhain. Tá an Chomhairle Chónaidhm tar éis dul thar fóir, a dúirt sí gan réamhrá. Is domhan ceannasach é an domhan agus ní aithnímid aon srianta ar ár gceart spás a iniúchadh nó teicneolaíocht a fhorbairt ar ár luas féin. Bhí ionadh ar ionadaithe na Cónaidhme ag an dúshlán díreach seo ó dhomhan a bhí supposed a bheith ag forbairt. Ina theannta sin, lean Bennett ar aghaidh sular fhéad siad freagairt.

Ba chóir go mbeadh an méid a d'fhógair Bennett díreach dodhéanta. Ní raibh longa ag an domhan a bhí in ann taisteal idir-réaltach. Ba iad na heachtrannaigh amháin a thug cuairt ar an domhan go hoifigiúil ná ionadaithe Cónaidhme. Conas a d'fhéadfadh daoine caidreamh a bhunú le trí phríomhchumhacht a bhí ina n-iomaitheoirí Cónaidhme freisin. Tá sé seo an-neamhrialta, a dúirt Wechar ar deireadh. Conas go díreach a bhunaigh tú na caidrimh seo gan cumas taistil idir-réaltach? Rinne Bennett aoibh. Níl an Chomhairle Chónaidhm Réaltrach ina monaplacht ar phrótacal chéad teagmhála a chomhairleoir. Nuair a scaipeadh an nuacht faoinár bhfíorasc ar fud an phobail réaltrach, chuir roinnt sibhialtachtaí spéis i gcaidreamh díreach leis an domhan. Chuir muid fáilte roimh a n-ionadaithe, díreach mar a chuir muid fáilte roimh do chuid. Ní raibh an méid a nocht Bennett i bhfad níos casta. Aithníodh comhghuaillithe ionchasacha ag seirbhísí faisnéise an domhain le linn na cuairte taidhleoireachta ar Nexus Prime. Ag baint úsáide as teicneolaíocht cumarsáide a rinne droim ar ais ó threalamh Cónaidhm, bhí teachtaireachtaí criptithe seolta ag an domhan chuig na cumhachtaí seo, ag moladh buntáistí frithpháirteacha ó chomhaontais. Bhí na heachtrannaigh, speiceas ársa le traidisiúin chultúrtha casta, suim acu in ealaín agus fealsúnacht an domhain. Fuair na Rigelianaigh, máistrí na fisice teoiriciúla, intuition eolaíochta daonna iontas luachmhar, in ainneoin teorainneacha teicneolaíochta an domhain. Chonaic an Comhaontas Orion, comhaontas scaoilte de dhomhain trádála, acmhainn in éagsúlacht acmhainní an domhain agus cruthaitheacht déantúsaíochta. Gach cumhacht iomaíochta theastaigh rud éigin a rinne an Chónaidhm dearmad air. Ní an teicneolaíocht primitive an domhan, ach cruthaitheacht, inoiriúnaitheacht agus peirspictíocht uathúil an duine. Ina mhalairt, thairg siad eolas agus cosaint a chabhródh leis an domhan fanacht neamhspleách ar smacht Cónaidhm. Ar ais ar an domhan, bhuail an Chomhairle Cosanta Aontaithe chun na forbairtí taidhleoireachta a phlé. Bhí an seomra slán ó aon teicneolaíocht faireachais aitheanta, lena n-áirítear iad siúd a úsáideann a gcomhghuaillithe eachtrannacha nua. Tá fógra Ambasadóir Bennett tar éis ár sceideal a luasú. a dúirt Uachtarán Clarke leis na ceannairí a bhí cruinnithe. Feiceann an Cónaidhm sinn anois mar ionsaitheach go taidhleoireachta chomh maith le bheith buartha go teicneolaíochta. Thug an Ginearál Martinez taispeántas holagrafach de chumas cosanta an domhain. Beidh ár gcéad cabhlach ag feidhmiú laistigh de trí mhí.

a d'fhiafraigh an tAire Cosanta Harris. Rinne Martinez aoibh. Tá siad ag faire orainn go cúramach. Ach tá siad ag lorg na rudaí míchearta. Tá siad ag súil linn a leanúint ar a gcosán forbartha teicneolaíochta, díreach níos tapúla.

conas a d'oibrigh sé, ach cén fáth gur dearadh é mar sin? Tógann an Chónaidhm gach rud chun maireachtáil na cianta, a mhínigh White d'oifigigh a thug cuairt. Táimid ag tógáil longa is féidir a uasghrádú nó fiú a athógáil go hiomlán de réir mar a fheabhsaíonn teicneolaíocht. Is é ár bhfócas inoiriúnaitheacht, ní fad saoil. Leathnaigh an fhealsúnacht seo chuig oiliúint mhíleata an domhain freisin. Rinne speicis Cónaidhm speisialtóireacht thar na mílaoise, ag éirí ina saineolaithe ina gcuid stíleanna troda agus teicneolaíochtaí ar leith.

Cuirimid fáilte roimh ionadaithe Chónaidhm cuairt a thabhairt ar Ionad Spás Eitilte nua an Domhain, a dúirt sí leis an gComhairle ionadh. B'fhéidir go gcabhróidh sé leis an Chónaidhm tuiscint níos fearr a fháil ar acmhainn na daonnachta mar chomhpháirtí seachas mar ardán, trí ár n-dul chun cinn a fheiceáil go pearsanta. Bhí an toscaireacht a tháinig mí ina dhiaidh sin faoi stiúir stiúrthóir faisnéise Cravnor é féin. Bhí sé ag éileamh measúnú pearsanta a dhéanamh ar staid an duine tar éis tuairiscí trioblóideacha a léamh ó ghníomhairí allamuigh. Bhí an domhan dhá bhliain tar éis an chéad teagmháil athraithe go mór. Bhí teicneolaíocht sna cathracha anois a mheasc aeistéitic dhaonna le feidhm eachtrannach. Thaispeáin an t-ionad spás eitilte lasmuigh de Geneva longa á dtógáil a chuimsigh eilimintí ó shibhialtachtaí réaltracha iolracha, dodhéanta, a whispered eolaí Cónaidhm amháin agus iad ag tabhairt cuairte ar an ionad. Meascann na dearaí seo teicneolaíochtaí nár chóir a bheith comhoiriúnach. Ní dúirt Cravnor tada ach níor chaill a cheithre shúil rud ar bith. Nuair a labhair sé le Bennett go príobháideach ar deireadh, bhí a cheist díreach. Conas a d'fhorbair tú blianta forbartha i míonna beaga? Bhí freagra Bennett simplí ach domhain. D'éabhlaigh speicis Cónaidhm i dtimpeallachtaí cobhsaí agus d'fhorbair siad teicneolaíocht de réir a chéile, ag tógáil ar chur chuige aonair. Thar na mílaoise, d'éiligh daoine i coinníollacha atá ag athrú go tapa, rud a chuir orainn oiriúnú go leanúnach. Nuair a thaispeántar cosáin theicneolaíochta iolracha, ní fheicimid iad mar thraidisiún ar leith a bhfuil meas orthu. Feicimid iad mar uirlisí le cur le chéile. Agus long Kravener ag imeacht ón domhan, rinne sé nuashonrú ar an aicmiú slándála sa bhunachar sonraí Cónaidhm. Contúirteach dothuartha, léiríonn gluaiseacht pholaitiúil ardaithe, atá neamh-comhoiriúnach le céim forbartha teicneolaíochta, Ní raibh an Chónaidhm fós ag tuiscint cad a bhí á láimhseáil acu, ach bhí siad ag tosú ag imní. Trí bliana tar éis an chéad teagháil, sheol ionad Cónaidhm gar do chóras gréine an domhain, glao práinneach. Bhí cabhlach foghlaitheoirí Gillian tar éis teacht amach as an hipearspás gan rabhadh.

ag an ionad ró-sháraithe go tapa. Na longa foghlaitheoirí, cé go raibh siad garbh, bhí siad níos mó ná na cosantóirí 3 go dtí a 1. De réir mar a bhí sciatha an ionaid ag teip, sheol an ceannasaí an méid a chreid sé a bheith ina theachtaireacht dheireanach chuig ceanncheathrú Cónaidhm.

Mheasc na longa seo eilimintí de theicneolaíocht ilsibhialtachtaí ar bhealaí nár chóir a bheith comhoiriúnach, ach fós d'oibrigh siad le chéile go foirfe. Ar an droichead den phríomhshoitheach dar ainm Defiant bhí an Ceannasaí Sea Harrison ina sheasamh. Tá siad ag troid mar nach bhfuil eagla an bháis orthu, a d'fhreagair a cheannasaí le hiontas. San Ionad Oibríochtaí Cosanta rinne an Leifteanant Kelly comhordú leis na longa eile de chuid an domhain, an Warrior agus an Guardian, chun an patrún sciathánach Delta Sentinel a chur i bhfeidhm. Choinnigh siad tine choiscthe ar a príomhlong an Pioneer lean sí dtinn. Bhris longa an domhain foirmiú go tobann, gach ceann acu ag cur patrún ionsaí difriúil i bhfeidhm. Ní raibh na foghlacha mara, a bhí cleachtaithe le longa rialachais intuartha a chomhrac, in ann oiriúnú don ionsaí chaotach ach ar bhealach éigin, comhordaithe. Laistigh de 20 nóiméad bhí leath de chabhlaigh na bhfoghlacha mara díchumasaithe. Rinne na longa a bhí fágtha iarracht cúlú, ach bhí longa an domhain curtha i riocht chun a n-eitiltí a bhacú. Rinne captaen na bhfoghlacha meara cumarsáid arís, a bhród roimhe seo curtha in ionad eagla. Géillimid, glaoigh ar do ionsaí! Claon Harrison go socair. Cumhacht síos do airm agus ullmhaigh le bheith ar bord. Nuair a chríochnaigh an cath, bhí an t-ionad tosaigh rialachais sábháilte. Thosaigh longa an domhain láithreach oibríochtaí tarrthála, ag seoladh foirne leighis chun pearsanra rialachais gortaithe, agus fiú foghlacha mara gortaithe, a chóireáil. Fuair an Taisce Mhór Saicread ó Fórsa Cosanta na Rialachais na taifeadáin chatha le imní ag fás. D'fhéach sé orthu arís agus arís eile

agus ní throid siad cosúil le haon speiceas a bhfuil bualadh againn leo. Cuireann siad tactics ó stair mhíleata féin i bhfeidhm, cogadh cabhlaigh, comhrac aeir, straitéisí guerrilla uile-bhunaithe don spás. Tá siad ag úsáid coincheapa nach smaoineodh aon duine eile orthu a chur i bhfeidhm, Toisc nach bhfuil stair acu, thug sraith, Tá an Rialachas i síocháin le céadta bliain, fiú ár gcuid coimhlintí a cur i gcrích de réir prótacal bunaithe. Is ó dhomhan iad daoine ina bhfuil siad tar éis cogaí gan áireamh a throid ina n-aghaidh féin, ag úsáid gach timpeallacht dá bpláinéad.

dhíospóid ionadaithe ó dhomhain éagsúla cad ba cheart a dhéanamh faoin domhan. Mhol cuid acu srianta níos láidre. Mhol daoine eile daoine a thabhairt go hiomlán isteach sa rialachas chun a bhforbairt a threorú. Mhol roinnt guthanna a bhí ag fás i líon rud a bheadh dochreidte blianta roimhe sin. B'fhéidir go raibh an réalachas ag foghlaim ó dhaoine, ní an bealach uile timpeall. De réir mar a lean an díospóireacht, rinne Craivenna cinneadh. Rinne sé rochtain ar an mbunachar sonraí réalachais slán, agus d'athraigh sé go hoifigiúil aicmiú an domhan ó bhealach go dtí an t-aicmiú bagartha is airde sa chóras. Ó a Dhia! Ó ní hea! Cén fáth a bhfuil siad anseo? Nuair a bhuail ionadaithe réalachais le ceannairí an domhain chun buíochas a ghabháil leo go foirmiúil as an ionad tosaigh a shábháil, fuair an Ginearál Martínez an nuacht faoina n-athaicmiú le miongháire. B'fhéidir an chéad uair eile a chuimhní tú go bhfuil cuma neamhdhíobhálach ar an straitéis is éifeachtaí ag an gcine daonna, a dúirt sí leis na taidhneoirí réalachais ionaid. Táimid ag cleachtadh é orainn féin le linn ár stair ar fad. I gclóis loinge an domhain bhí 40 long eile á dtógáil, gach ceann acu ag ionchorprú teicneolaíochtaí ó shibhialtachtaí

Rinne seanbhallta réalachais fionnachtain suaite. Fuair siad taifid ársa ó shibhialtacht a bhí imithe as feidhm le fada, a chur síos ar chruinniú le 'beings' ó dhomhan gorm i bhfad i gcéin. Insíonn na taifid faoi chréatúir a d'fhoghlaim le luas scanrúil, a chonaic gach teicneolaíocht mar uirlisí le húsáid seachas traidisiún le meas, a throid le cruthaitheacht dothuartha agus a rinne cuntais go héasca. Chríochnaigh an téacs ársa le rabhadh. Tugann siad orthu féin daoine. Is cosúil go bhfuil siad neamhdhíobhálach nuair a bhuaileann tú leo den chéad uair. Faoin am a thuigeann tú cad iad beidh sé rómhall. D'fhoghlaimeodh an réalachas go luath fírinne eile faoi dhaoine. Ní bhíonn siad níos contúirtí ná nuair a bhíonn cairde á ndéanamh acu. Ní raibh aon spéis ag an domhan i gceilt an réaltra. Ba mhaith leo a chinntiú nach gceilfeadh siad iad féin riamh. Ach trí sin a dhéanamh, bhí siad tar éis éirí mar an fórsa is mó cur isteach a bhí feicthe ag an réaltra le mílaoise, agus bhí siad díreach ag tosú. Ní raibh córas aicmithe na réalachais riamh san áireamh aicmiú níos faide ná Ó a Dhia, Ó! Ní hea, cén fáth a bhfuil siad anseo? B'fhéidir gur bhain sé amach ceann a chruthú.